Alahiri KTV ndi amene timakupasirani ma program apamwambawo tapangani share like komanso musaiwale kupanga subscribe kuti zambiri zikupezani mosavuta. Kodi atsogoleri muziko muno amati ife tikhala mwa mtendere wina aliyense akhala ndima tonse ziko tililamula tonse kodi tikulilamula tonse? Kodi iyeyo atazakhala wokumvera anthu chifukwa anthuwo ndiye ndi mabwana ake kodi pakali pano bwana ndi Chakwera kapena bwana ndi anthu kodi pakali pano Chakwera waganiza bwanji kuti azayitana maphunzisi azayitana anthu azikawapasa ndalama m'ma m'ma m'maloji mka ndi ku state house ndi chifukwa chani akufuna atipeperese abwerere pamenepa ndiye unkhumbawu m'bale wako ngati angakapezeke pamenepo ndiye ndi nkhumbayo Ndikuti program iyi ndi nkhumba ku state house Richard eh, ujeni ndani uyu Ch- Chakwera nkhumba Richard Chimwendo Banda nkhumba Eisenhower Mkaka nkhumba Colleen Zamba nkhumba Nancy Tembo nkhumba Jessie Kabwila nkhumba Gotani Hara nkhumba Zikhale Ng'oma nkhumba Moses Kunkuyu nkhumba Thabo Chakaka Nyirenda nkhumba ndani awa Kezzie Msukwa nkhumba U- uyu ndani uyu Gospel Kazako nkhumba namanama uyu ndani uyu nkhumba ndiye zaunjikana nkhumba ku state house zili manyi kobo ndiye zikungonyeratu nkhumba ndiye ku state house kwanunkha kuli manyi buu ha nkhumbazo zonsezi kuti ana ife tiphunzirepo kuti mcp ndi mcp, kongeresi ndi kongeresi, sizamva imeneyi oloko titanena ifeyo pano siingachite kanthu, machitidwe ake ndi amenewa, tiyeni ndivo, ndimanena pano motsindika kuti chi, itati izalowe, chizalowe chipani china, ndimaneneratu kuti iweyo ukazalowa iweyo Mulungu akadzakusankha kuti iwe lamulira pano, Chi- chipani cha kongeresi osazalola chibwerere mu- chibwerere muziko osazalola chizalamulirenso ziko chipha anthu ichi chapha anthu ichi ndiye chaononga ndiye chau cha anthu akungophedwa mwakafinyira akungophedwa mwakafinyira ndiye pano pazatembenuka anthu aja akugwirisira ntchito matsenga tsopano kumapha azinzawo kumeneko ku chipani cha mcp ko Akaona kuti aphonyana ku aphonyana ku mi ku zikwanje ndiye akupitirana mwa asing'anga akupitirana tsopano ku satanic angophanatu mwawamba. Ena amayi awa a pr a Chitsulo angopita mwadzidzidzi. Koma anthu osatengera ku chipatala ayi ati a mcp. Inenso ndinamuuza Chenji Golo Uladi Mussa kuti ukukathera konko iwenso watha. A Chitsulowa kukathera konko amenewanso atha. Iwe Dausi ukukathera konko ku mcp popeza iwe ndi wa ng'ona kale ukuthera konko. Iwenso ndani iwe wapita kumeneko iwe Grezelder Jeffrey watha mayi iwe use and dump mcp imayuza koma imakudampanso nthawi yake yomweyo nonse inu muli zii Nkhumba za chabe chabe. Atsogoleri mukazola manyi a nkhumba mwazola. Mumakhala ngati mukuyenda mu chigoba cha manyi a nkhumbawo ndiye manenedwe anu inuyo mmanena mu nkhumbamo, chikhalidwe chanu inuyo mukupanga cha nkhumbacho. Nonse ndakuwerengani apa Grezelder Jeffrey simudzanunkhanso kanthu ndipo inu ngati simudzapepesa kwa Professor simudzanunkha kanthu. Ena inunso ngati mwangochoka kuti kaya uku kuli a Chambo, a Chambo mwagwa kumenekonso basi. Ena inunso ku Mangochiko ndinu a nkhumba. Ndinu nkhumba inuyo. Ena inunso ndikufuna ndikuuzeni pano kuti mmaconstituency mwanu simpangamonso kanthu, mugwanso chifukwa ifeyo tikati nkhumba timanena kuti oloko ku constituency kwanga kuno kuli nkhumbanso kuno. Constituency yanga ino kuli nkhumbanso kuno ndimanena kuti constituency yanga ino, inoyo ino ya Mulanje ino Ya T/A Nthiramanja ino ikuonesa kuti kunoko ma primary kulibeko kodi chikulepheresa ma primary kuno ndi chani kodi inu ngati kuno ndiye kwabwera ma mp sopano oima independent okhaokha mbwee kodi dpp ndiye iima pati chipani chokondedwachi udf ndiye iima pati chipani chokondedwachi kodi a utm simunatumize kuno mp wanu bwanji bola mutumizetu ife tivotere winayo chifukwa kunoko zivuta zisavute kuno kwa T/A Nthiramanja kuno kuno kumulanje kwathu kuno mp anthu anatopa nawo ine sindimutchula zina mp akuti ndi wamkulu wa chipani ndipo ku chipaniko mumamusamala mumamusunga koma kuno ma mp akubwera ndi a independent wa dpp sanaoneke ndiye kuno kuli honorable martin namalenda sanatuluke kaya atiopa amuopa wachikulireyo kaya kuli alindine chimbalanga sanatuluke kaya amuopa wachikulireyo kaya kuli mayi kadewere sanatuluke kaya akumuopa wachikulireyo kaya kuli ena ake sanatuluke kaya akumuopa wachikulireyo kaya popeza wachikulireyi amatchuka ndi zamasengazi wachikulire amatchuka ndi zaufitizi ine sindingadane ndi wa udf ine sindingadane ndi wa pp ine sindingadane ndi wa utm sindingadane ndi wa mbakuwaku sindingadane ndi wa chani awo sindingadane ndi wa prophet mbewe sali mboma ameneyoyo ameneyo palibe chikumukhuza ameneyoyo ameneyo ndiolira ngati ineyo koma iweyo maliliro ako ukalira mwa uchisiru iweyo kumulilira mzako wa opposition koma nkumamulilira mwa uchisiru ife tizabwera ndi uchisiruwo kuti tikuuze kuti iyayi iwenso ni nkhumba iweyo chifukwa programu iyi imalunjika straight kuboma wina aliyense amayiziwa program ya nkhumba ku state house amene ali ku state house wina samamuziwa ndimawuza amalawi tinatenga nkhumba kukayisiya ku state house tiyeni tiyesese manyi a nkhumba anunkha maiko onsewa atizungulirawa malawi ikulamulidwa ndi nkhumba ife timati tatenga chinthu kuti chitilamulire osaziwa kuti chinthu ndi thupi lokha mkatimo muli moyo wa nkhumba nkhumba imayenda ikubulira ndiye ndi mccarthy lazarus chakwera ndi chipani chake cha mcp Amenewa ulamuliro wawo ndi wa unkhumbawo chifukwa tikati nkhumba ena amaona ngati kutukana koma pali ena zochita zawo zofanana ndi nkhumbazo ndiye nkhumbayo ndiye ndi mcp ndi McCarthy Lazarus Chakwera chifukwa chipanichi akuchilamulira ndiye ndi nkhumbayo thupi ndi munthu koma mkati mwa ubongo ndi magazi ake ndi aunkhumba maganizidwe ake ndi aunkhumba nkhumba asogoleri siyang'ana mmwamba oloko ndege italilima siyang'ana mmwamba asogoleri nde nkhumba oloko uziimenya utenga ndodo uikwapule ikafuna kutembenuka imatembenuka thupi lonse ndiye nkhumba imeneyo ndiye pulogalamu ndi kuti nkhumba ku state house McCarthy Lazarus Chakwera wanyerakotu ku state house ndiye wanyera pambali ndiye anthu akufuna alowe kumeneko asanguteko apukuteko manyi tintenge munthu wabwino akalowe kumeneko oziwa kunyera pa chimbuzi osakhala onyera pambali ndiye inu ndikamakuwuzani simmamva ine sindingalimbane ndi awo ngati akulamula boma ndi iwowo kodi iwo mmene amalowa mboma a mcp ndi McCarthy Lazarus Chakwera mukukumbukira amati chani kuti ife tidzavotera tizithamanga nawo tizi- tizipanga nawo chipongwe chothamangisa Arthur peter mutharika mukuziwa zinali chani kodi zimene amatinamiza mukuziwa zinali chani kodi zikanakhala ngati zimene akapanga profesa Arthur peter mutharika ndi zimene iwo aja akanena ndi mmene akuchitira pakali pano tikanakhala ngati mulungu amationesa kusogolo kuti kusogolo kwa awatu ngakhale akunena awatu akunama kusogolo kwa zakuonesani izi Tikanachita? Funso langa ndi limeneli, tikanachita? Tikanamuthamangitsa Professor Arthur Peter Mutharika m'boma kapena tikanangomusiya kuti pitiriza wachikulire? Mwaonatu lero anthu akubwera kunena kuti iyayi bola mdala yemweyo. Ndiye iwe uzisusa chifukwa awa zimene analonjeza si zimene akupangazi. Oloko chimene analonjeza palibe oloko chimodzi chachitika. Ndiye iweyo ukamakhala, inetu sindimalimbana ndi iweyo ndipo sindzalimbana ndi iweyo. Ine ndimalimbana ndi amene akulamula bomawo. Ndiye nkhumbazo zimenezo. Musasatire amenewo inunso muzakhala ngati nkhumba. Ndangokuchenjezani chifukwa ine munthu akaponda manyi, ndimapita pa manyipo ndikamu- nkamusangute munthuyo manyi kuti asapake anthu ena. Amangula mawa asapake unkhumbawu anthu ena. Ndikukulesani kuti yayi, atayeni amenewo. Nkhani yathu pano ndi chakwera ndi mcp kuti achoka bwanji m'boma. Kodi iwe ngati ukutenga chipani chako kupitisa ku nkhumbako kodi iwe si nkhumba? Anthu akakunena kuti ndiwe nkhumba uzidandaula? Chifukwa ngati chipani chili m'boma pakali panopa ndi cha mcp ndi McCarthy Lazarus Chakwera ndiye nkhumbazo iwe ukangotenga chipani chako kupitisa kumeneko iwe ndiwe nkhumba iwe? Tikamazakunena kuti ndiwe nkhumba, o, masapota akowo asamadandaule kuti iyayi mutinenera bwanji wathuyu kuti ndi nkhumba chifukwa ife pano pologalamu iyi tinapangira a ndale. Ndale ndiye ndi amene akulamula boma ngati McCarthy Lazarus Chakwera. Ine pologalamu ya nkhumba iyi ndiziyipanga kuti iwe ndi nkhumba oloko utamutenga wakoyo kukamuyika ku nkhumbako akhala mgulu la nkhumbalo. Tisanyengererane pano. Ine ngati iweyo ungatenge chipani chako kupitisa ku mcp program ya nkhumba sindingaiseke ineyo kuti nkhumba ku state house chifukwa ngati wakoyo angakaphatikizane ndi chakwera chakwerayo ndamene ali ku state house program ya nkhumbayi imukhuza ameneyo chifukwa wakoyoso akhala nkhumba wapita kukadya manyi ake wapita kukadya mikozo yake ameneyo wakoyo ndi nkhumba ameneyo umuuze chonde kuti asogoleri mukakapanga alliance ndi mcp Akuti inu ndi chipani chathu tonse ndife nkhumba ndiye iwe ngati sufuna kukhala nkhumba usapiteko musiye msogoleri wakoyo apite ayendele yake iyeyi ndi nkhumba basi akadya limozi ndi nkhumbazo basi akunya limozi ndi nkhumbazo basi mwina ma example mukuwaona kuti kodi ngati ili nkhumba wakoyo wakapezeka pa nkhumbapo iyeyo si nkhumba ndiye tikanena pano muziti ife amwano timanyoza azisogoleri anu chifukwa program ya nkhumba ku state house ndi ya mccarthy lazarus chakwera ndi mcp ndiye m'bale wako akakapezeka pa mccarthy lazarus chakwera ndi mcp yo iyeyo wa chipani china iyeyonso akhala nkhumbazo chifukwa waberekedwa ndi nkhumbazo ndiye kununkha kwa nkhumbazi zimfikiranso wakoyo anunkhanso ngati nkhumba ameneyo Ooh, pano pa lahiri ktv kodi pulogalamu ya nkhumbayi yakusangalasani ngati yakusangalasani Tapangani share, like komanso subscribe. Komanso ngati pulogalamuyi ili bwino kwambiri, perekani chiganizo chanu ku comment section kuti tiziwe mmene inu mulili. More fire! Tili pano kukupasani mapulogalamu osiyanasiyana.